ee nke izi bụ na ị bịago kpamkpam Mm, mụ nna gị mụrụ gị gbaa m Nnọọ. gaa Nnọọ. gara aga daalụ ọdịnala amakakwa mụnwa bụ onyere m ọgba na-atụ nzu enwere m nzu na be m enwere m ọjị m pụta ụtụtụ before m bịa ebe a atụgo m nzu kpee ekpere kpọkuo chukwu kele n'igwe kele ụwa sị nekwa ebe m na-eje sị ka nna nje na ị ma na e nwe St. Michael na Baịbụl St. Gabriel St. Lu- Lu- ndị otu ya na ndị otu ya ndị a Baịbụl ka anyị gụtara ya yes mana my father nwụgo saint ka ọ bụ because onwere ya adọ nchọ onwere ya pụta na family si pam otu ya sị ma mpa mkpuru ya Hmm. nna nna m bụ ekwenze bụ saint ka ọ bụ nna ekpebere anụ akpọfa onye bụ na nna gị mụrụ o nwe ndị na-eme a lot of things today o nwe ihe nche gwa ndị mmadụ nwa gị na-eme nene nwa ma agwụ na ihe nsogbu ịrụọrọ ya agwụ maka na ị nwe nwa tinye na n'ụwa agwụ mesịa nwa gị ihe mụ na gị nwego ole
kwelike kwelike na nwere ga-eme na o buru moto gị lekpọọ nwatakịrị wee gọbara ahụ mara o jiri anya ya bụrụ agwụ na-eme ya o jiri oge ije ụka agwa mmadụ si na ụka anyị na-eje today na mụnwa ji eje ụka bụ ka m je gosi akwa ọfụụ m nwe ihe na-eme n'ụlọ ụka ma ịkpọ m ụka ebe mmemme mara ka m mere echo megara onye ọbụla ka m wepụta ego ka m showcase myself asị na ọ mụwa batara ọzọ bụ m were akwa m kwachasị akwa ọfụma na nna acha na- na m bịa ụlọ ụka nọrọ n'iru oche fada na-ene m anya ọ sị weta ego m buru ụzọ weta anyị mere donation mụnwa na-ebu ụzọ ụka mụnwa na-agwa gị okwu nze egozi ebe ichegharịa because ama m chukwu ọ bụrụ ụka ka nna mma adị m ọ bụrụ enwere Christianity e nwee sociality ị ma some ndị be anyị na-eje sociality hmm. mana Christianity a ka m believe so na ọdịnala amaka ị pụta ụtụtụ ị wee ọjị kpee ekpere ihe ike ama na-ezute gị ị kpọkuo ndị nna nna kpọọ aja ana be nna gị o duru gị jebe ije ga na ihe ajụ onwe gị before Christian abịa nna nna gị adịbago chukwu dị chukwu adịgo gboo anyị ma na chukwu dị before enweta kraịst mana tata na ndị be anyị na-agwazi gị na ụdị ebe a adịrọ na chineke anwụgoro mụ na anyị na-apụ rụta nna m nụ nwoke tọ ngwo ya na m ma nwụzi n'ụwa again na my father nwụgo ọnwụ mụ na ya sị ka ọ sịrị mba m nwụrụ nke ya gbazi nke mkpọrọ m okwu nnaba ị pụta ụtụtụ as onye igbo ị waa ọjị onwerọ saịtị ọ bụla ị ga-afụ ma awa foundation na ana ma anarọ awapụ ọjị kpee ekpere gwa chukwu okwu gwa ana ebe afụ okwu onye na-alụ na ihe emekwana ya onye na-alụ na ihe ike emekwana ya ka ọ lụọ ụlọ alụta ihe ọma because ọ pụtara ụwa fụ na a na-alụ ụlọ wee sị ka ọ lụa ọ pụtara ụwa fụ na nne ya na ụwa ya wee sị ka ya nụa onye mere ihe dị ka nne onye ka eji azụ ome ka nne ya onye mere ihe nne ya mere mere ihe ọjọọ Mm-mm. mana ị pụtazi ekpesị ekpere si n'ikpe gị ekpere na ọ ga-adụ ijebere onwe gị ife igwe